Wawa mfumu Wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhuzana ndi anyamata awiri aku Malawi amene apangana chipongwe ndipo anyamatawa maina awo ndi awa a Lumbe komanso Mr Nicholas. A Lumbe amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa ku Cape Town. Mkulu ameneyu amagwira ntchito yake ya zophikaphika nde ku ntchito kwawo kunali mkulu wina wake amene amapita ku ntchito kuja kumakadya daily. Mkulu ameneyu dzina lake ndi Mr Maluleka amachokera mu dziko la South Africa ndiye mkulu ameneyu adawauza a Lumbe mudziwa chani mkulu ineyo ndakudziwa kwa nthawi yaitali koma ku ntchito kwathu kuli mwayi nkani ndikukuuza iwe ndi cholinga choti upinduleko kuchokera mu kudziwana kwathu anamuuza Lumbe ku ntchito kwathu tikutsegula hotel ndiye ndikufuna anyamata oti azikagwirako ntchito ineyo ndine manager kuntchitoko Kenako a Lumbe anali osangalala chifukwa choti munthu uja adawapatsa mwayi. Mr Maluleka adawauza a Lumbe, udziwa chani, ndipatse number yako, koma choti udziwe ndi ichi, uyenera kukhala ndi certificate komanso CV ndizimene ndizazifune. Lumbe anamuuzanso Mr Maluleka, mudziwa chani mkulu, ngati mufuna anthu ambiri ndilinso ndi mzanga Mnzangayu ndi makaniko koma zinthu zake sizikuyenda. Mr Maluleka ananena kuti usavutike ungathe kumubweretsa mnzakoyo. Ngati satha kuphika kuli section ina yokonza ma room, yokilina ma room ndingathe kudzakamusiyako. Anati okay chabwino. Zotsatira zake a Lumbe anapangitsa CV yawo anakamuuzanso Nicholas, Nicholas anapangitsa CV yake komanso certificate. Ankadikira tsiku loti Mr Maluleka ayimbe foni, Mr Maluleka adayimba foni. Udziwa chani Lumbe, bwera ku ofesi. A Lumbe adapita pamodzi ndi Nicholas. Atafika kumene kuja anawapeza Mr Maluleka ali busy bwana wawonso nkuti wabwera kumalo kuja nde nthawi yokumana naye inali yovuta. Zotsatira zake a Lumbe anabwerera pamodzi ndi Nicholas. Atabwerera akhalaye, Mr. Maluleka adayimbanso foni kuwapepesa a Lumbe, Pepani sitinakumane chifukwa chakuti bwana wanga anabwera mwadzidzidzi. Koma panopa ndili free, ndikuyimbirani foni kuti mubwere. A Lumbe anati, Okay chabwino. Anadikira, anadikira. Tsiku lina Mr. Maluleka anayimbanso foni, Lumbe uli kuti? Lumbe ananena kuti ndili ku ntchito. Eish! Ndimafuna ubweretse CV yako komanso certificate yako. pamodzi ndi anzako aja a Lumbe atamva izi adawauza Mr Maluleka ndizovuta kuti ineyo ndibwere kumeneko koma ndimtuma Nicholas chifukwa choti Nicholas ali kunyumba Ok chabwino adatero Mr Maluleka kenako a Lumbe adaimba phone kumuimbira Nicholas Nicholas adapita kumalo kuja adapititsa ma CV Ndiye Mr Maluleka atangopanga check ma CV aja anapeza CV ya Nicholas, anapeza CV ya Debora, CV ya Alumbe sadayione. Kenako adayimbanso foni kuwayimbira Alumbe. Kodi Alumbe simunabweretse CV yanu bwanji? Alumbe ananena kuti ndamuuza Nicholas kuti abweretse CV yanga. Munthu uja anayankha kuti ah, tsonotu apa CV imene wabweretsa si yanu, wabweretsa ya Debora ndi yake. Debora ndi ndani? Alumbe ananena kuti sindikumudziwa. Ndiponso anamuuza munthu uja, Chonde musatenge ma CV amenewo pokhapokha ineyo ndibwere. Anati, Okay, chabwino. Kenako Mr. Maluleka anam'thamangitsa Nicholas kuti bwerera kaye, ndidikira Alumbe. Alumbe atapita kunyumba kukam'funsa Nicholas kuti ma CV amene unatenga ndi ati awo, Nicholas adayankha kuti, CV imene ndinatenga ndi ya ine ndi ya Debora. Chifukwa chani sunatenge yanga? Nicholas adayankha kuti, Iweyo ukugwira kale ntchito kwabwino ndipo salary yako ndiyabwino. Nkhani ndinatenga CV ya Debora chifukwa choti Debora sakugwira ntchito and iweyo life yako ili bwino ifeyo tikuvutika. Nkhani ndinatenga CV ya chibwenzi changa. Alumbe anali odabwa. Mzanga weniweni angandipange chonchi? Aaa mkulu ameneyu ndioipa mtima kwambiri. Kenako Alumbe adamuuza Nicholas, Udziwa chani m'bale, Kuyambira lero, iwe ndi ine ubale wathu watha, ndipo tisadzayankhulanenso. Nicholas anayesera kupepesa koma Alumbe sanamumvere ayi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, munthu amene amakupanga chipongwe ndi munthu amene umam'khulupirira. Ndi munthu amene umam'tchula kuti uyuyu ndi friend wanga. Si bwino kupanga u friend ndi anthu. Friend wanu muzikhala nokha. Anthu ambiri akuphedwa chifukwa cha ma friend, anthu ambiri aperekedwa ndi ma friend, chenjerani mu china chilichonse chimene mupanga kumakhala osamala, osaphweketsa, khalani ochenjera pano ndi pa street, munthu amene umuthandiza ndi munthu yomweyo amene azakupange chipongwe mmawa, tangoonani apa Alumbe amathandiza Nicholas koma Nicholas uja anali ndi ma plan ena, akuluakulu khalani osamala.